Pongonena kuti no pamudzi pano ulova ndomwe wachuluka nde tikunena kuti mukhale osamala kwambiri message yomwe tabwera nayo panopa makamakatu tiyamba ndekuti ndi chithunzi chomwe mukuchiona pa screen panopo chithunzi chimenechocho ndichonena kuti chikuonetsa anthu akuda inde akuoneka ngati masoja asilikali anthu amenewo ndi anyamata ochoka mu dziko la Kenya komatu iwowo anapezeka kuti ananamizidwa kuti no apita akagwira ntchito zabwino ndekutitu ku Russia kumenekoko koma atakafika kumene kuja anakapititsidwa kuti no akakhale mu training ya usilikali kwa masiku 5 okha basi ndikupatsidwa mifuti ndikutumizidwa kuti akakhale kutsogolo kwenikweni kwa nkhondo ya ku Russia ee ndipo ena mpakana anatisiya komweko izitu ndikuzikamba chifukwa chonena kuti ndinakambako kuti ndimakhala ndi channel chakunoku Justin Tech Malawi Trends komanso ndekuti mwina kaya ndi ku facebook kuti kumakamba nkhani za ku malawi komanso ndili ndi channel chimene ndimakamba nkhani za ku africa nkhani zakunja ndipo tinaulutsa nkhani imeneyi ku channel chathu chimenecho anthu akunja amene amationera kumeneko anaonera kuitsatira nkhaniyi ndeno tabweretsa kuti no nkhani imeneyi pa zifukwa zotani zifukwa zake ndi zonena kuti Undunatu oyang'anira za ntchito kunoku ku Malawi watulutsa chibaluwa chimene mukuchiona pa screen panopo chikukamba nkhani zokhudzana ndi kunena kuti anthutu akulembedwa ntchito ndi anthu ochoka kunja nde akuwachenjeza kuti musamale kwambiri ee mungapezeke zoona kuti mwakagwera nawo mmavuto nde ndimafuna tiyambire pamenepo koma chikalatachi n'maparagraph ambiri tingopita makamaka pa paragraph number 3 ndiyomwe titaiwerenge akuti

ulangize kuuza amalawi wonse amene akufuna atasuntha kuchoka kuno kumalawi kupita dziko lina lake mwina kukaba kugwira ntchito zakunja kunena kuti ngati apeza mwayi umenewowo adziyamba kaye aunikira bwinobwino kupita ndekuti ku unduna oyang'anira za ntchitowu ndikukatsimikiza kuti izizi ndizoona kapena wa ndi akamberembere E, cholinga chonena kuti asanamizidwe ndi anthu awawa, anthu oipa amenewa amene akapezeke zonena kuti no awatenga basi no ndikukapezeka kuti no basitu ikhala human trafficking kuwatenga basi n'kukagulitsa kwina kwake azikagwira zintchito zina zake kukasanduka akapolo kumeneko nkhani zokhazokha tinayankha zija nde tangoyambirabe pakolasitu nkhani tifotokoze bwinobwino kunena kuti M'dziko muno mm mwachulukanso pano tianthu tina timene ndekuti tikumalemba kaya m'pa Facebook kuti kuti yayi mwayi wa ntchito mpakana ena ku whatsapp yi tikulembani ntchito ife tapangani zonena kuti basi ino mupange click link iyiyi muike ma detail anu nambala yanu ID number yanu ntchito zakunja zapezeka muzipita kunja basi. Anthu kuona ndi ulova omwe ulipowu, alamwayi koma kuti umenewo ena nkumapanga nawo zimenezozo. Nde zikukulira kulirabe, ena mpaka kumaberedwa ndalama, ayi nde mupereketu ujenitu, eeh, ndalama ya registration fee, ndalama zokwana mwakuti mwakuti, ena kumaberedwa ndithudi. Kutsatira zimenezozo pamenepo ndi pamenetu pakubwera tsopano kuchoka ku unduna oyang'anira ndithudi za ntchito kunoku ku Malawi kuno ta. Mwaonatu, anzanu ndiye kuti akupusitsidwa kale tikufuna tingopereka uthenga umenewu kunena kuti ofunika kusamala kwambiri chifukwa chonena kuti zaukamberemberezi zili pena paliponse. Anthu akumapezeka zonena kuti akunamizidwa chonchi, zikatero ndiye kuti kumene akathere ndiye kuti kosakhala bwino. Ndiye tikufuna kukutetezani anthu amene mukufuna ntchito kuchoka kunja mwapeza mwayi wina wake kapena mwina ma link ena ake, muyambe mwatsimikizira kaye ndi undunawo. Chifukwa unduna woyang'anira za ntchito umayenera kutsatira chilichonse chimene chikuchita, chikuchitika kumbali zonena kuti kwabwera ena ake afuna adzalembe ntchito a Malawi kunoku, amayenera akafikire ku unduna umene uja. Tikufuna anthu, n'chifukwa chake mudzamva zonena kuti iyayi ati anyamata apite ku Israel. Pamakhala mgwirizano ndithu. Boma limayenera lidziwe zinthu ngati zimenezo. osati kungonyamuka basi inu kaya mwakumana kuti ee basi mma inbox ati ma DM mpakana wautali basi mpaka muzipezeka zoti mukukwera ndege kumapita nazo mukathera nazo kukakhala ndi akapolo inu kukapula nzwera za moto nde musamale kwambiri uthenga tikupatsani nawo uthenga ndi umene waperekedwawo eti so much important eh kusowekera kwa ntchito ndi vuto limene tili nalo kuno ku Malawi achinyamata ambiri koma ofunika kusamala kusamala chifukwa in the desperation of some people others see their success and profits pamene anthu ena ake akuvutika kwambiri eh, mukuvutika kwawo ena amaonamo nde kuti no chipambano chawo komanso ndekuti maphindu awo mmene momo nkugwiritsa ntchito kuvutika kwanu kuja ndikupezeka zoti no kukurani, kukudyerani komanso ndiye kuti nkukuikani m'mavuto ndiye tiyeni tisamale nazo zimenezizi. Ndingofuna ndingokambapo nkhani imene ndimayikamba ija. Zimene zimachitika ku Kenya ndi zonena kuti anayamba kumalandiranso malinki ngati amenewa. Iyayi kwapezeka mwayi wa ntchito ku Kenya, mwayi wa kuje ku Russia ngati mukufuna zonena kuti inuyo Mupite mukagwire ntchito kumeneko, ntchito zabwino za m'mashopu, muzikagulitsa m'mashopu, enanu mukakhala nde kuti migwanya kumeneko, komano ndeti salary yake yabwino muzikalandira nde kuti chani, iyayi 2000 dollars pa mwezi wina aliyense, ndalamatu zochulukatu zimenezozo. Anthu amene ali ku Kenya achinyamata anaona zoti eh ulova kunoku sizili bwino, anaona kuti apa nde titani, tijoineno imeneyi. Basi no ndikupezeka zoti ayamba kutani, kumalembera anyamata aja, kulembera, kulembera, kulembera, kulembera, eh. Nde amati akalembera chonchija basi nde kuti awapezeko nkuwaika mma whatsapp group nkumayankhulira ngakhale chi swahili chenicheni. Pena achita kutenga anyamata amu Kenya omwemo kuti azimenya deal imeneyi. Russia kutenga anyamata amu Kenyamo kuti azitani azipanga deal imeneyiyi kuma kuma kuma kumalemba ntchito anyamata anzawo cholinga kuti aziwapirisa kuti zimachitika motero ndithu basitu anyamata aja amafotokozedwa salary zili motere. Eh, kumachita kubweretsanso ena nga- ngati mboni ati mwaona ife Ifetu tili konkuno tu mwaona mmene tikusangalalira, zinayenda motere moyo wanga unasintha motere. Anthu kuona zimene zija ali aah! Apa ndiye zinthu mwayi nditu? Ndi umenewu. Aah ndiye apapa pakufunikira chani? Mufunikira ndiye kuti mutipatse ma ejeni a ma pa, ID number anu, ma passport number anu, ma phone number, sayinani izi kuti mukunyamuka, chani, tilembere china chilichonse, ndege zinyamuka motere, mpakana anthu aja apezeko zoti n'kunyamuka. Koma boma osatani? Osadziwa. Anthu aja nkunyamuka ndithu pa ndege wautali nde amakalumikiza ochoka ndege imachoka kaya ku Kenya kafika dziko lina lake ochoka kumene kaya afikenso dziko lina kateri kukafika nde kuti kuchani ku Russia afika ku Russia kuja zoti apa pande ntchito nonso pano apeza angotengedwa nonso pano mu chigalimoto tiyeni uku ah, tupita kuti no tiyeni uku akafika kumene kuja basi ali apapa nde mwafika kuno ku tiyamba kukuphunzitsani nonso pano kugwirano mifuti. Kunoko ntchito zimene zili kuno sizoti ndi za m'mashopu iyayi. Ntchito imene ili kunoko inuyo mukhala asilikali amene muzikamenya ku front line nkhondo ya Ukileni ndi chani ndi Russia mukakhala kusogolo kweni kweni muzikaomberana nawo kumenekoko. Anthu aja iyayi ife chanichani ali mukakanatu nde inuyo moti tithana nanu. Kupezeka zoti enawo amene amakanawo analandidwa landidwa ma passport ndekuti no palibenso njira yoti angabwererenso kujakunso ngakhale chiyankhulo chimene vuto chi Russian zovuta zokhazokha anthu aja amangokakamizika mpakana enawo basi kukalowa ndekuti mu camp kukamenya chani kukamenya ma training training imangomenyedwa ndekuti kwa masiku 5 ena week imodzi yokha basi akuphunzira kuomba mfuti basi ndekuti kupatsidwa ndekuti chani ma uniform aja a asilikali aku Russia wautali kukakhala ndekuti ku front line kwenikweni Kumene kujako amakakhala ngati nonso panono. Ngati no Yukireni iziphophotsa idziphophotsa anthu amenewa idzipha amenewa isamaphe masoja a ma Russia. Mwayiona? Ndiye mpakana ena anthu achinyamata aja anapezeka kuti anamwalira kumene kuja ndithu mpaka maliro otumizidwa ku Kenya. Pamene papezeka kuti nduna za ku Kenya atamva zimenezi ananyamuka kuti akanyamule anyamata ena amene anatsalako kumene kujaku zosakhala bwino. Mwaiona nkhani zake ngati zimenezizi nde tiyeni tingotengaponi pamenepoponso nde kuti maphunziro tikhale osamala kwambiri ma warning ndi ma example ake takupasansoni apa awawa kuboma akapanga choncho amakhala akutikonda nde tiyeni titenge chimenechi ngati chinthu chamtengo wapatali kuchigwiritsa ntchito bwino osati tipange zathuzathu tingakagwere nazo kumeneko kupezeka kuti takalowa nazo munkhondo zimene sitikutani sitikudziwa 5 days munthu upange zausilikali utraine 5 days mfuti mm? iweyo ukhala uli msilikali wake wotani akakuikenso nde ku front line kwenikweni guys careful let's be careful akuti